Arajo Voix des Jeunes lamɛnbaga cɛ o muso denmisɛnnin fara mɔgɔbakɔrɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a jira u la k'a fɔ ɛɛ an ka seko ani dɔnko kɛnɛ min n'a bɛ sigi k'an ka kɔrɔlenw ɲɛfɔ ka jamana yɛrɛ taabolow ɲɛfɔ n'o ye mali ye ɔ k'a daminɛ kununko la kunun jamana yɛrɛ tun bɛ cogo di an ka maliba tariku minnu tɛmɛn'a kɔnɔ ɔ an bɛ kuma olu kan a ka ca la min y'an karamɔgɔ burama sumano ye an n'a bɛ masala nka dɔgɔkun tɛmɛnen na ɛɛ an n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka d'a kan ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na kow ka ca waatiw bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye mɔgɔ ma ɔ don dɔ mɔgɔ i b'a sɔrɔ i lafiyalen bɛ ɔ don dɔ i b'a sɔrɔ i degunnen don k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun wɛrɛ nka ko adamadenya taabolo ni baaraw kɛcogo ɔ o y'a to an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ jelikɛ bɛ girin ɔ n'o ye ne dɔgɔ ye n ka karamɔgɔ fana don ne yɛrɛ bɛ girin a ma kɛ girin ye sa wa o tuma bi an nana n'a ka baro kɛ i komi an tun y'a fɔ a ye arajo la n ko an bɛna baro kɛ manden kan ɔ nka ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na nka hali bi eh, n'i y'a mɛn awa mande mande awa maaw de fana tun bɛ mande cɛ dɔ tun bɛ n'o ye sunjata ye ne y'a kanu bi yalasa an ka dɔɔni fɔ sunjata kan min b'a to faamuyali bɛ sɔrɔ kosɛbɛ halisa sunjata keyita ayiwa o tuma sunjata keyita yɛrɛ tun ye jɔni ye awa a bɔra maa min na burama sumano bɛna i da don la k'o walawala ɔ fɔɔ ka taa se sunjata keyita fanga in yɛrɛ sɔrɔlen a fɛ a bɛna kuma nin bɛɛ kan fɔɔ ka taa se fanga banni ma ɔ waati kelen sigi ne ma d'a la n'o b'a bɔ an karamɔgɔ burama sumano salamaleka
k'i fo ni n y'i fo n b'i baarakɛɲɔgɔnw fo n fa ko n ma n'o ye bakari sumano ye ala ka hinɛ a la a ko ko ko mana jɛ la bamakɔ yan ala ni a ka ciba ta kɔfɛ waleɲumandɔn kama ka se bila ye ma diyagoya ye ka taa ɲare ni surakaso fila ma o ɲare minnu ye jara kɛ ka lambidu kɛ ka segu kɛ ka girinkunbɛ kɛ o kɔ ka sigi jamakulu ni maaba kangari ni ɲɔgɔn cɛ o ɲare minnu ye bamakɔ kɔmɔjugu gɛn ka jinɛjugu gɛn ka bɔgɔ ni barika nɔɔni ka dugawu kɛ nabaga ye o ɲare minnu ko ne tɛ taa e fɛ o ɲare minnu ko bisimila mɔgɔninso tɛ yaala olu minnu ka sarakabɔkan kɛra bama ɲare donbaga ɲare tɛmɛbaga ɲare sigibaga ɲare nabaga ka si sanfɛ dugulen ka si duguma ala m'a tola bɛɛ ni kɛmɛ ka don bɛɛ ni kɛmɛ ni bi duuru ka bɔ kɔmi mɔgɔw tɛ nin yɔrɔ fɔcogo faamuya mɔgɔw b'a fɔ ko bɛɛ ni kɛmɛ ka don i ni kɛmɛ kilancɛ ka bɔ ayi kɛmɛ kilancɛ tɛ kɛmɛ ni kilan o ye kɛmɛ ni bi duuru de o kɔrɔ bamakɔ ka diya nabaga bɛɛ la ka foli di o ɲarew ma ni n y'u fo an bɛ foli di atar mamani ibn talibu siw ma ni jeliw k'a ma ko talimamani a bɔra tuat algérien na n'a bɛ fɔ ko alizeri worodugu ka na se anw fɛ yan sanu feere diinɛko a ka misiri jɔ bamako yan ka fini baara k'a di sotigi naani ma k'u ka bamako kɔrɔn tilebi bani ni baba k'u k'a magɛn ni fini sirila ka dan yɔrɔ min dugu bɛ dan yen bamako b'o wara kɔnɔ bi i tɛ se ka ɲare ni suraka ɲininka bi bamako ye kin hakɛ min k'u ka se k'o f'i ye ayi maa si tɛ se k'o f'i ye bamako dugulensow la duwawu jaabira talimamani siw ma an bɛ foli kɛ ali hajan ibun musafasiw ma n'u k'a ma laji janginɛ a bɔra darafe marɔku na n'u b'a fɔ marɔku worodugu ka tɔgɔma ka don yan talimaman denmuso fatumata ture ale o de taa furu la o de bɛ darafe kɛ tawati balimamusoden olu de ye ja mama hayidara bisimila bamakɔ yan a ka don bamako ni samori cɛ su kelen ni tile kelen kaliwa ani ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ bamako b'o o kawandi n'o kisi n'o tanga kɔnɔ vie n'i ɲɛsinna bamako ma i bɛ dɛsɛ don dɔ la i bɛ dɛsɛ dɛrɛ o ma dilan bi ka foli di an ka faamaw ma ka foli di an ka kɛlɛcɛw ma nka morikɛ dɔ ni kaliwa don ka tɛmɛ o tɛ bi ko morikɛ tɔgɔ o tɔgɔ ko mama hayidara a bɛ bɔ ja u b'a fɔ ma ja mama hayidara o ja mama hayidara o kɔ de sigilen bɛ darafe la o kɔ de ye baasi ye hayidara ye o de ye jaji hayidara ye o bɛ ka jelibugu juma misiri seli bi kabako i y'a faamuya faamuna ni n y'olu fo n bɛ foli di bafa sumanula ma ka foli di gangeleba kɔnɛla ma ka foli di faburi kuyatela ma ne ye bamako jeli du saba ye n ma ɲinɛ ɲarew ka bosow kɔ ka foli di u ma nin welela bamakɔ ga wolonwula vie n'i tɛ nin guwa kelen kɔnɔ i da tɛ bamakɔ dugulen kan na en tout cas bamakɔ dugulen kan ni guwa wolonwula olu de ka hakɛ don u da ka don a la ka foli di an lamɛnbaga bɛɛ ma bamakɔ ɲamakala du a datigi n'a datan k'a bɛɛ fo ne bɛ n kɔrɔkɛ ka ci la n bɛ n ka kumatigi ka ci la n'o ye dirisa sumano ye o de ye ala sago i bonya b'a la ayiwa burama sumano awa n dwa n karamɔgɔ y'i ye barisabu i bɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen bilasira nin waati na i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na dɔnko ni seko min e t'a bɛɛ dɔn i y'a fɔ ko dɔw sigilen bɛ u bɛ k'an lamɛn olu bɛ min dɔn e yɛrɛ t'o dɔn burama sumano ye denmisɛn ye ɛɛ, o tuma ɛɛ, a ma kɛ ngara ye ɔ i y'a fɔ an ye fana ko naloma de b'a fɔ ko ale kɛra ngara ye ɔ n'i y'o fɔ o kɔrɔ ye ko fini kana da labilala donc sumano ala kana an da yen ka fini kana da labilala ye ɔ bi ne kɔni y'a kanu min ye sunjata keyita ye an k'ale ta bi an ka dɔ fɔ sunjata kan ne ko sunjata keyita sunjata keyita jɔni don dɛ jinɛ tun don don wa wɔkulɔ don wa ou bien wuruwanɛ de don wa o sunjata ko in yɛrɛ mun de don dɛ ou bien ziiri de kun don awɔ jara diyara n ye n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ min fɔli la dugumɛnɛ tɛ kinni kɛ miɲɛ ma nka a b'a k'a tɔgɔ kama n'i y'a fɔ silamɛ kɛrɛfɛ ko muhamadu jagoya don a bɛ sɔli de k'a kan n'i ye jata tɔgɔ fɔ maninka jeli kɛrɛfɛ jagoya don a bɛ tasi bila k'a ye awɔ silamɛ bɛ sɔli de kɛ rasulu ye e b'o la ne b'o la mais n'i ye jata tɔgɔ fɔ ne kɛrɛfɛ ne bɛ tasi bila de k'a ye ni tubabu ko ko hommage o kama n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn an b'a fɔ de ko kɔɲɔmuso mango den kere foyi ma diya min bala man di n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko kalifaya magan don waleya magan don walewaleya magan don i ka ɲininkali don jata ma kɛ kɔmɔ ye jata ma kɛ jinɛ ye jata baarala de a wolola de wa a fana ye wolo kɛ nka maninkajeli de ko ko fasa kana da mɔgɔ la a tigi ma min baara kɛ ɔ min mana ɲuman min kɛ ko ɲinɛ kana k'o fana kɔ dɔn ko ni min baarala ko k'o ɲini k'o sugu dɔn k'o sugula kale donba jamanaba o don kɔ minnu bɛ bɔ o tigi la olu k'o fadenya ka sɛbɛ kɛ o kama jatako ɲɛɲinina jatako ɲɛdɔnna jatako tɛ ziirin tɛ ziiri tɛ ni jata kɛra ziiri mali yɛrɛ de ye ziiri yan yɔrɔ an bɛ ɲɛfɔli kɛ n'i ko jata ko ziiri mali de ye ziiri o kɔrɔ tɛ maliyɛn ye ziiri ye dɛ nka mali de ye ziiri parce que n'i y'a mɛn mali tɔgɔ in tara fɛn dɔ de la o tara min na o ye manden ye jata bangera ka dugu sɔrɔ yen nka ka dugu tɔgɔ wele manden jata de y'o kɛ kɔnɛmuso cɛjugu den kɔkuru kɔnɔntɔn ɲɛkuru kɔnɔntɔn a filɛ man di a kanu man di a taatɔ i ko dɔ natɔ ko ni sɔn kɛra la ko sɔn kɛra manden lakanabaga ba la a ba kibaru de ye nin ye k'a sɔrɔ a ba ma ye o la ko ka jata ɲini san na ka jigin k'a ɲini dugu ma ka na manti kuma kɔnɔ o kɔrɔ ye di a bɔkolo ka ɲini k'a dɔn minnu mana bɔ a la olu fana ka ɲini k'u dɔn ko ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ni min ye keyita ye i ye keyita ye i bɔra jata la fiyewu nkalon t'o la nka n'a sera manti kuma ma a ka dɔn k'a fɔ tigitigitigi nin yɛrɛ de ye jata ye nin tɛ jata ye ko ka jatako ɲɛɲini k'a bila minɛn kɔnɔ jatako ɲɛdɔnnen don a ɲɛ de tɛ fɔla bɛɛ ye a jatako ɲɛdɔnnen don dɛ jatako ɲɛdɔnnen don jatasiw dɔnnen don kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn nin ye jata si ye o dɔnnen don n m'a fɔ i ye keyita ye wali i ye konate ye dɛ mɛ nin ye jata si yɛrɛ yɛrɛ ye keyitaya ni konateya kɔfɛ o dɔnnen don a ti bɛn an k'an da don o bɛɛ de la arajo la a bɔra bilali bunu amala yan dɔ ko aa k'an b'an ka ko bɛɛ ta arabu la non bilali tɛ arabu ye o n y'o fɔ n ye ka tɛmɛ yan ko bɛɛ tara arabu la bilali tɛ arabu ye o fo k'a faamu namurudu ye diɲɛ mara babilɔni masakɛ tun don finman de tun don arabu tɛ o olu ye finman ni jɛya kɛ lagosiko ni lakɔrɔtako ye ka arabuya kɛ ko ye ayi f'a ka faamu arabuya dawula ye mamadu de ye arabuya dawula o ye mamadu de ye kisi ni nɛɛma b'a ma mɛ f'i k'a dɔn ala ye diɲɛ da ka diɲɛ di masakɛ naani min ma arabu kelen t'a la o arabu kelen t'a la o faranfin fila tubabu fila hali faranfin fila ko sɔsɔli dɔɔni b'o la a namurudu bunu kanana ko ye finman de ye u b'a fɔ ko le roi de babylone mhm. a kun sigilen don min iran ni iraki cɛ mhm. a sigiyɔrɔ yen de u b'a fɔ u ye ma o don mhm. ko golfe persique hali bi a fɔ ma ko golfe persique a fɔ a siyaw ma les persans ou les perses o tɛ ya persan ni persi tɛ arabu ye o arabu tɛ o mais namurudu yɛrɛ kun finnen don diɲɛ civilisation fanba taara a kan o wari bɔra ale la marifa jate yera ale la kanu ni tin mm. a yera ale la tariku tɛ boli a kan mm-hmm. mais finman don masa solomani masakɛ don mm. kira don mm. kiraden don mm-hmm. a kun sigilen bɛ min ethiopie dɔ ko k'a kun finnen don dɔ ko k'a finnen tɛ ne tɛ sɔsɔliko yɔrɔ la mm-hmm. nka n b'a dɔn a sigiyɔrɔ ye farafinna de ye ethiopie kɔni ye farafin dugu ye o ye farafin dugu ye a dun sigiyɔrɔ tun ye yen de ye k'a ye diɲɛ bɛɛ mara diɲɛ bɛɛ diɲɛ tile wuli yɔrɔ n'a bin yɔrɔ namurudu tile yɛrɛ la diɲɛ tun ye bloc kelen de ye continent kelen mhm. ala y'a d'a ma namurudu kɔfɛ mhm. masa solomani ye diɲɛ mara mhm. tile wuli yɔrɔ n'a bin yɔrɔ pan kamana jɔyɔrɔ kɛ taama sen naani fofo disi kan a b'a bɛɛ kumakan mɛn tubabu filɛ ka avion dilan mais pan fɛn fɔlɔ min yera dugukolo kan adamaden ka mara kɔrɔ masa solomani tɛ wa tapis volant tun t'a bolo o ni avion danfara ye jumɛn ye bi fo ka taa fɔ sɛji n'a kow tɛ wa wali fo ka taa fɔ dɔrɔn ni a ta tun tɛ se ka tɛmɛ maa bi naani kan ala ye diɲɛ d'a ma ala ye diɲɛ d'a ma o tun bɛ farafinna a tun bɛ farafinna zulukaranayini arabu de b'a ɲini k'a fara arabu kan an tɛ arabu tɛ o ɛ tubabu tɛ wa tubabu tulobilen tɛ masa zulukaranayini a tɔgɔ de alexandre le grand n y'a ka film lajɛ a ma si jan sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ b'a fɔ ko ko ko ɲɛnamaya ji i kana sa n san bi saba ni fila de balo zulukaranayini ma si jan balo a ka kɔrɔ nabila isa ye san kɛmɛ wɔɔrɔ ni san bi saba ni fila six cent trente-deux ans avant jésus a tile ni isa isa tile san kɛmɛ wɔɔrɔ ni san bi saba ni fila de b'u cɛ a fa ye masakɛ de ye le roi philippe a fa kun sigilen bɛ macédoine gɛrɛkiw de don c'était grec mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ala ye diɲɛ d'a ma ale ye tubabu ye namurudu ye farafin ye masa solomani ne y'a bɔ farafinya kɔni kɔnɔ fo y'a kɛ tubabu tɛ arabu tɛ o n'o tɛ ethiopie kɔni tɛ tubabu jamana ye ramsès deux ni farawuna ko don a bɛ min égypte o ye farafinna ye farafinna don arabu don wa arabu tɛ o a n'i ye nin farawunaw lajɛ u fanba ni maraka de bɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tubabuya kan ne de b'o f'i ye farawuna minnu tɛmɛna min ka surun arabu maraka tabiya la o de ka ca min

u bɛ mara cogoya de dɔn nin masakɛ naani du levant au couchant tile wuli yɔrɔ n'a bin yɔrɔ u ye mara k'a kɔnɔ n'a b'a fɔ zulukaranayini ko sanu gere falenna kun na wari gere falenna kun gere bɛ falen mɔgɔ kun ayi gere tɛ falen kun a ye ala ka masaya de se a ma an ka dɔnkilidala bɛ min fasa da masa zulukaranayini fo musokɔrɔba sigilen b'u kun fɔ zulukaranayini o kɔrɔ ko gere filatigi mais a tɔgɔ de alexandre alexandre le grand arabu b'a fɔ ma alexandre al uzuma a ye kɛlɛ kɛ a taara fo diɲɛ dan a taara fo diɲɛ dan a saya bana y'a sɔrɔ inde de ni n ko n bɛ don tariku kɔnɔ o bɛ caya awɔ an ka bɔ yen fasa a saya bana a saya bana y'a sɔrɔ inde de tariku ma boli a kan mais masakɛ yɛrɛ y'i ka masaya kɛ ni cɛɲa ni dawula ye n m'a fɔ nabila yusufu parce que yusufu ma kɛ masa yɛrɛ yɛrɛ ye masa dankan de kun don ɛɛ égypte premier ministre de kun don masakɛ kun tɛ o égypte masaw de tɔgɔ ko pharaon égypte pharaon fɛ o a égyptien de tun don yusufu ka mara bɛɛ ma kɛ égypte de ya ne yɛrɛ ɲɛna ko kɛra arabu jamana ayi a bɔra canaan canaan bi o de bɛ wele ko palestine a bɔra yen de mais a ka mara bɛɛ kɛra égypte de a ni zulekata ye ɲɔgɔn dɔn égypte de n tɛ fɛ ka don détails kɔnɔ an bɛ ɲina an ka jata kɔ maninkala u ye jata sanga zulukaranaani de la mun na tariku bɛɛ bolila bilali de kan parce que bilali ye finman ye nka a ka dawula a ka tɔgɔ o daminɛna arabula de parce que a kɛra mamadu nɔfɛ mhm. misiri welela ye mhm. a kɛra mamadu nɔfɛ mhm. diinɛ kanubaga ye a yɛrɛ fatura siri a denw o denw o denw o denw olu de nana anw fɛ n bɛ ka bilali bɔkolo eh, jata bɔkolo de d'i ma an delila ka dɔɔni fɔ a la bilali den de ye tobilawale o den ase bilali o den abibatuli kalabi o den latali kalabi o den damali kalabi o damali kalabi de nana mande tariku ma boli a kan a ye furu kɛ ne delila ka nin yɔrɔ fɔ yan a ye furu kɛ kona le a tilala ka furu wɛrɛ kɛ a ye den sɔrɔ u ko konatɛ o den tɔgɔ dara mamadu kanu o mamadu kanu o ye kalabi bonba ani kalabi dɔgɔman sɔrɔ kalabi bonba ye kanu sinbo kabala sinbo

Ah, jeliw b'a fɔ alamako sinbo de ma ko sogosogo sinbo sinbo salaba jakumalu warala sinbo u bɛ nin bɛɛ fɔ ale de ma mais a tɔgɔjɛ de ye alamako sinbo mhm. alamako sinbo alamako sinbo alamako sinbo kɔrɔ fɔ an ye maninkala danganiya mana kɛ mɔgɔ min ka ko kan ala ka latigɛw kɔnɔ mhm. wali muso min ka denko mana gɛlɛya mhm. a bɛ fɔ a cɛman ma alamako a bɛ fɔ a musoman ma alamako ala ka ko de don i bɛ nin tɔgɔ y'an fɛ o n ba fili n fa fili nin bɛɛ ye denw de ye minnu baw ka denko gɛlɛyara u b'a den ta ka taa fili sunun kan k'an y'a fili fili ninnu i ye fili mɛn fan o fan n'a ma kɛ min sɔrɔli gɛlɛyara ye tɔgɔma ye a bɛ kɛ o yɛrɛ de sɔrɔli gɛlɛyara i y'a faamuya o tuma na n bɛna tariku ta alamako sinbo de la nin yɔrɔ ferekelen don i ka maa i ka jama bɛ mɛn kunkolo munu na nin nɔfɛ bi dɛ aw kana siga fiyewu parce que i bɛ fɛ ka jata de ɲɛfɔ n b'a manti kuma dɔɔni de d'i ma alamako sinbo a muso tɔgɔ naare naare a ye den joli sɔrɔ den saba cɛman fila musoman kelen naare jala naare maga naare sansu naare jala naare maga naare sansu naare de denw don ba Mhm. parce que maninka b'i ba de tɔgɔ da i kan mhm. nare nare nare sansun mhm. o ye muso de ye o de ye musoman laban ye nare magan o ye cɛman ye nare jala o de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye ni ne y'a fɔ e ye kuma kɔnɔ bi n ko jata fa ma deli ka kɛ manden masa ye e hakili bɛ sɔn o ma jata wolofa o ma deli ka kɛ manden masa ye dɛ ee o m'a fɔ ko sumaworo y'o kɛlɛ de ye n bɛna a ɲɛf'i ye o yɔrɔ in de ka bon hakiliw ma dɔɔni ni ma ye a gɛlɛya ma dɛ vieux e den i dɔgɔkɛ den ni diɲɛ ma tiɲɛ e dɔgɔkɛ den bɛ se k'a yira k'e t'a fa ye wa? ni diɲɛ tiɲɛ tɛ o bɛ se ka kɛ se ka kɛ.
naaren jala o de tun ye masakɛ ye naaren jala ye denmuso fila de sɔrɔ denmuso fila a ma denkɛ sɔrɔ denmuso dɔ tɔgɔ tasuma gonifɛn denmuso dɔ tɔgɔ tɛnɛmanjan u fila bɛ jama sakɔ tasuma gonifɛn tɛnɛmanjan sukɔ Nin y'a denmuso fila tɔgɔ ye a dɔgɔkɛ o de ye naare makan ye dɔ b'a fɔ ko naare makan konatɛ naare makan kɔnfata wali fara kɔ makan kɛɲi o bɛɛ ni mɔgɔ kelen de tɔgɔ n'i y'a mɛn fara kɔ makan kɛɲi naare makan kɔnfata makan kɔnfata naare makan o bɛɛ ye mɔgɔ kelen de tɔgɔ ye munna a bɛ fɔ ko fara kɔ makan kɛɲi An y'o fana mɛn o. Munna o bɛ fɔ fara kɔ makan kɛɲi. Unhun. Dɔ b'a fɔ ko fara kɔrɔ makan kɛɲi. Fara kɔrɔ tɛ o. Unhun. Fara kɔ. Unhun. Fara kɔ mun na. Unhun. Aa mun na. A fa o de ye Alamako Sinbo ye. Unhun. N'u b'a fɔ ko Sogo Sogo Sinbo Sinbo Salaba Jakumalo Warala Sinbo. Unhun. Wali Sinbo Dɔgɔma. Unhun. Ale fa de ye o ye. o sinbo la dɔgɔmani de kanu sinbo kabala sinbo lawale sinbo lawale sinbo o de alamako sinbo o de den nare maga ye sinbo saba faralen kɔ ka bɔ ɲɔgɔn na jamu na ni dɔ kɛra kulubali ye dɔ kɛra sumano ye dɔ kɛra keyita ye fara kɛlen kɔ den min wolola o de wele ko fara kɔ maga faralen kɔ faralen kɛ maga après la séparation repère historique de don den min wolola ka bɛn ni o kɛtɔ ye a fɔra o den de ma ko fara kɔ maga

siga t'o la i y'a mɛn donc ale kɔrɔkɛ ye jala ye a dɔgɔmuso o de ye sansun ye u bɛɛ ba tɔgɔ ko naare naare o denmuso ye sansun ye o naare sansun de furula beretew ma ale cɛ de tun ye berete ye suraka don kunsigi ka jan n'o ye sansun ye sansun ni beretew den u y'o de wele ko sansuma e bɛ ne faamu i ye nin yɔrɔ faamu n'an b'a fɔ ko sansuma berete sansuma kɔrɔ ye di sansun ba de tɔgɔ ko nare sansun y'a den tɔgɔ da a ba la o de fɔtɔ filɛ ko sansuma sansunba sansuma berete bisimila nin walawalalen n'i tɛ nin ɲɛdɔn i tɛ se ka nin fɔ dɛ o sansuma berete fara kɔ makan kɛɲi y'o de fɔ ne ka tariku de d'i ma o. ayi ayi i bɛ kana minɛ fara kɔ makan farako makan kɛɲi keyita ale de ye sansuma berete furu n'o ye sansun denmuso ye o de kosɔn o b'a fɔ ko sunjata ba sinamuso kun ka farin farinya gansan tɛ dɛ a furulen don a barina de la a a furulen don a ba faso de la barina den tɛ tɔɔrɔ donc a jamanen don se tɛ k'a la mɔgɔ tɛ se a ma a tɛ soso la masa jala o de ye masakɛ ye denmuso fila b'o bolo a dɔgɔkɛ farako makan o ye donsokuntigi de ye ça c'est des explications scientifiques a bɛ fɔ nin yɔrɔ ma tariku la ko manti kuma ni anw ye micro minɛ n'an ni an b'a fɔ ko sunjata fa ye masakɛ ye a fa de don mais n'a sera manti kuma ma o ye k'a ɲɛnabɔ ka i k'a faamuya tigi tigi tigi a fa jumɛn don a wolofa de don ayi o tɛ o farako makan kɛɲi ma kɛ masakɛ ye o de kosɔn maninka b'a fɔ jata majamukan na ko fu bɛ tugu fu la nka kɛ tɛ tugu kɛ la ko fu bɛ tugu fu la ko nka tiɲɛ tɛ tugu tiɲɛ na diyagoya a kɔrɔ e fa tun bɛ mun baara kɛ ekɔli karamɔgɔ ɔ nka e tɛ k'o kɛ dɛ ayi ne tɛ ekɔli karamɔgɔ ne tɛ kunnafonidila ye aa ayiwa e den bɛ kɛ mun ye a n t'o dɔn o ye ala bolo o tɛ ala bolo wa o bɛ ala bolo voilà mais i mana fu kɔni fila ta olu bɛ kɛ fu kelen o mais e den kɔrɔ tɛ diyagoya f'e den ka k'e ye o e den bɛ se ka tɛmɛ e la o a bɛ tɛmɛ e la siɲɛ ba kɛmɛ o ekɔli garidiɲɛ den bɛ kɛ peresidan ye furufuru feerela den kɛra peresidan ye Macky Sall fa n'a ba bɛ ekɔliso garidi dɔ bɛ fini nɔgɔ ko siga t'o la n y'a fɔ a ye dakari a y'a fɔ n y'a fɔ a ye wari d'u ma i y'a faamuya c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ maninka bɛ kuma jata ko la kuma birilen t'a la tariku ni majamu kɛlen bɛ di di majamu ye faamuya i tɛ kuma kɔrɔ ka la a dunan n ko mɔgɔ ma n ko jeliya kan duman a ɲuman a bɛ tali kɛ i b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔkan ni mɔgɔ min m'a faamuya a bɛ k'i kɔnɔ k'an y'a ni kuranɛ sanga o tɛ koyi Kuranɛ bɛ kuma birilen de f'i ye n'i m'a kalan k'a ka tafsiri kɛ ka k'i ye i t'a dɔn u bɛ ka min fɔ i ye arabukan t'i bila ka kuranɛ kɔrɔ dɔn i bɛ kuranɛ kalan dan b'o jeliya kan bɛ ten de o de kosɔn an b'a fɔ ko k'a fasari ye tafsiri fana b'ale la o de ye fasarili ye min bɛ k'a f'i ye k'a don kɔrɔ a kɔrɔ ye min ye kana k'i kunkolola ta ye nin kama n'u ye jata majamu u b'a fɔ ko fu bɛ tugu fu la kɛ ma tugu kɛ la mande bari n'a sɔrɔ cɛ bɛ tugu cɛ de la jata e tun tɛ masa e tɛ kɛ masa ye parce que i fa tun tɛ masa ye kuma in kɔrɔ de ye nin ye jata fa ye farako makan kɛɲi ye farako makan kɛɲi donsokuntigi de kun don l'équivalent du ministre de la défense a kɔrɔkɛ jala ye jala ye keyita ye jala de ye mande masa ye o don bɛ bɛ bala bɛ bala bɛ bala n m'a f'i ye ko na nin don nin don jata sigilen bɛ min y'o ko ko O fana y'a jumɛn tuguni o ye manden dugu ye jata ko bɛ konkan ni dagajala de cɛ o a kuma man ca koyi jata ko bɛ konkan ni dagajala de jata tun bɛ sigilen konkan a wolola yen konkanɲa konkanɲa ale bɛ yɔrɔ jumɛn bi bi a bɛ laginɛ kɔnɔ dagajala bɛ laginɛ kɔnɔ ala kana jeli to gintan na gintan tɛ tubabu de ye tɛrɛ ci o n'i ye manden fɔ k'i bɛ gine bɔ a la i y'a jɛ o ni gine ko k'a bɛ manden fɔ ka mali bɔ a la a y'a jɛ o ko manden b'a dɔn an ko ni Kurusa bana ni cɛ o tɛ mali ni gine yan n'i y'a Bamakɔ kura fo ka t'i don laginɛ n m'a fɔ mɔgɔ minnu yɛlɛmana sisan sisan o siraw kan Lafiyabugu ni Amdalayi tɛ dɛ Bamakɔ kura ka na jikɔrɔni ka taa Sebeninkɔrɔ ka don samayaw fɛ ka taa fo ka t'i don laginɛ i bɛ maninka du o du ye yan i b'a bɛɛ du filanan ye laginɛ i bɛ maninka du fɛn o fɛn i b'a bɛɛ du a bɛɛ filanan bɛ laginɛ o de kosɔn a bɛ fɔ k'an ye kelen Seku Ture m'a fɔ ko c'est deux poumons dans un corps a y'a fɔ walahi a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don u m'a fɔ k'ale bɔra Samori Ture la Samori Ture fa tɛ Lafiya Ture wa Lafiya Ture ma bɔ Tɔnbukutu wa

donso kamalen de nana ka sogo gosi sogo gosilen sogo yɛlɛnna manden bankun kan o don donsoya bonya bɛ yen donsokɛ y'a dɔn ale ye sogo min gosi sogo bɔra ale ka bankun kɔnɔ ka ban nka sogo yɛlɛnna manden bankun kan a bɛ manden kungo de kɔnɔ a bɛ se k'a sɔrɔ a nana fana a y'a sɔrɔ nka donsoya bonya kama a ma sɔn k'i kɔ don a nana ni sogo ye dugu kɔnɔ ka donsokuntigi ɲini donsokuntigi yirala a la a y'i dantigɛ ka donsokuntigi ka woro d'a ma donsoya bonya ye de ni donso kalanden ye sogo faga I karamɔgɔ ta de ye woro ye nka ku ye e ta ye ku ye donso ka CV de ye o de la u b'a fɔ ko i mana sogo faga ko ku don bolo a bolo la an ka ku don u ka CV donso kamalen ku hakɛ min mana y'a bolo o kɔrɔ k'a y'o sogo hakɛ de faga o de y'a ka CV ye o bɛ bɔbɔw ye fɛ u b'a fɔ ka jamu ma Munkoro siɲɛ wɛrɛ n bɛna Munkoro an bɛ jamana siya bɛɛ ta dɔɔni dɔɔni ni boli ma ban minnɔgɔ bɛ ɲɛfɛ n'o tɛ ni n ye bɔbɔw minɛ i ɲɛna i bɛna dɔn ko n bɛ dɔɔni dɔn bɔbɔ la an bɛ foli di Blaise Compaoré ma 2007 a ye invité Waga ɔ nin tariku la ɔ Waga 2000 a ka palais kura la tariki ma boli o kan bi Munkoro an b'olu a tɛ n'an taara ka se cɛbaw ma an ka tugu ka bonya masegin a bonya masegin fana ka ɲi nin ye président de ye a don u y'an jeli wolonwula de wele ka taa fo jeli seegin a bɛɛ la denmisɛnnin Ala ka hinɛ jeli Dayɔrɔ Danbele la o de tun ye denmisɛnnin ye jeli Dayɔrɔ jumɛn min fatura o yɔrɔ min denmisɛnnin ne ye jumɛn ye tiɲɛ na e fana ye denmisɛnnin kojugu ye yɔrɔ nka ne bɛ ala fo ne ye bonya sɔrɔ ne ye bonya sɔrɔ Baba Kenu burukina jelikuntigi tun bɛ ala ka hinɛ a la a tun bɛ mais Blaise ye n bonya parce que n ye fɛn dɔ fɔ a ye burukina ni mali cɛ o don wagadugu k'a dɔn sira dɔ bɛ mali bolo

ka foli d'a ma bi donsokɛ nana ni sogo ye a ye donsokuntigi sɔrɔ a y'i dantigɛ a y'i dantigɛ u ye cɛ baro kɛ o cɛ baro de kɛra laturu ye u ye laturu da jinɛso seegin ni mɔgɔso seegin laturu tɔgɔ dira jitumu Bala ma bi don de jɛra juma la n'o tɛ alamisa ka kɔrɔ ye Eh, don jɛra juma la dɔrɔn bɛɛ y'o dɔn ah? i y'a faamuya mhm. u ye laturu da laturu kɔnɔ laturu dala ko donsokuntigi ma mhm. a ko donba jamanaba b'i kɔ mhm. ko cɛgana fila bɛna muso d'i ma dɛ cɛgana fila muso t'u yɛrɛ bolo fiyewu nka u bɛna muso di e ma u bɛ bɔ n'a ye jamana wɛrɛ kan i ni muso min tɛ siya kelen u bɛ n'a d'i ma muso in cɛ ka jugu a lahara ka jugu a filɛ man di fiyewu a kanu man di n'a kɔsinna a ɲɛsinna i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ o ye forme kolon da ye u ka faamuya ko nka i jija muso in kana kila i la dɛ parce que den min bɛna jamana in lakanda den b'o muso de dɛbɛ la o de la a bɛ fɔ ko ni sɔn kɛra a la ko sɔn kɛra mande lakanabaga ba la ko muso in ta a ka cɛnya tɛ fiyewu nka i ka jamana kunnawoloden don i tiɲɛtabaga don n den bɛ kɛ tile u ye cɛ baro kɛ u y'u min k'u bɔ minɛn kɔrɔ nin taara ka mago la nin taara ka mago la ninnu fana b'u ka sigi la ɛ kow sababuntan tɛ u b'a fɔ mun ma ko do dugu tan ni fila sankara damiya kɔnɛ ani sankara moriba kɔnɛ sankara na manden de don fo de ka faamuya o de kosɔn ni doka ko anw ma ko manden bɔra do la an bɛ yɛlɛ parce que i mana do mɔgɔ ɲɛmɔgɔ jara kɔnɛ fɔ o bɔra min na o de ye sangaran damiya kɔnɛ sangaran damiya kɔnɛ sangaran na ça ça c'est le sankarani a kɔrɔ sankarani baji in tɛ de ba jeliba bolofara de la manden manden de ko manden de ko don ɛ sankarani min manden de o damiya kɔnɛ yɛrɛ bɔra yen de ɛ o den bɛ se ka o bɛ se ka bɔ a den na n ko mɔgɔ den de bɛ bɔ masa la masa tɛ bɔ den na o a bɛ komi minnu b'a fɔ a ye ko sumaworo jamu kun ye jariso k'a jamu kɛra kante mais u bɛ k'a fɔ a ye k'o fa kun tɔgɔ ko cɛmɔgɔ kante o tuma fa de ye den jamu ta i b'a sɔrɔ den y'a yɛrɛ jamu da sa kɛ e ka ɲininka sumaworo awɔ sumaworo an bɛna s'a ma n'ala sɔnna aa ture den ni sansu ture den ni dabi ture den awɔ sumaworo danni kɛmɔgɔ ni danni maga sugu dan dan ba ni kulu cɛ kalifa donso an tɛ kila nin maana la ni n ma s'a ma awɔ Jata- Jata- jata ma bonya sɔrɔ sumaworo ko kuma kɔ Ayi. a ma bonya sɔrɔ o kɔ fiyewu i y'a faamuya tiɲɛ. o la do mɔgɔ ɲɛmɔgɔ jara kɔnɛ a bɛ do dugu tan ni fila kunna jara kɔnɛ ye masaya sɔrɔ cogo di jara kɔnɛ a ba a ba de nana fatu k'a bilenman to o don ani jɔn don a kɔrɔmuso kamisa kɔnɛ kamisa kɔnɛ u b'a fɔ ko do kamisa kɔnɛ dɔ b'a fɔ ko do sigi kamisa kɔnɛ o de wulila k'i dafalen ala la a ko ala ne y'a ye mɛn de ko e bɛ yen ne tɛ e yɔrɔ dɔn ne t'i bato cogo dɔn nka n y'a mɛn k'i bɛ hinɛ i bɛ makari ko si bɛ se ka kɛ ka e de deli i bɛ si ka sɔnni kɛ tile bɛ se ka kɛ k'i deli i bɛ tilen ka sɔnni kɛ ne ba banna ka n dɔgɔ bilennin to n bolo ji tɛ ne sin na se tɛ n ye ala i tɛ sababu kɛ n ye n ka ji sɔrɔ n sin na ka n dɔgɔ balo k'a sɔrɔ n ma musoya tana tiɲɛ wa jamusa sumano de ye ma hinɛ i la o ne mɔkɛ a ko ko siko dara a la ka sinji furabɔla jira a la a wulila ka taa o de fura kɛ k'a sin ko ji jiginna a sin na a ye dɔgɔnin balo n'o ye jara kɔnɛ ye o jara kɔnɛ balola ka n'a don kɛlɛ kɔnɔ k'a kɛ ko ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ masa ye o don a bɛ to a bɛ mun kɛ a bɛ yɛrɛwolosogo faga a b'a fɔ ko sangarana sangarana ye jɔn ye minnu bɔra sangarani dawolo fɛ ka na y'a mɛn a bɛ sogo faga du bɛɛ ta bɛ taa kɔrɔmuso n'o ye do kamisa ye o ma sogo sɔrɔ mais sogo dibaliya ma jɔnmaya tɛ dɛ kɔrɔmuso b'ale de ka so kɔnɔ jɔnmaya tɛ jɔnmaya tɛ e kɔrɔmuso b'e ka so kɔnɔ n'a fɔra e ka du niyɔrɔ e bɛ se k'i kɔrɔmuso ta bɔ a dan na ayi o ye kelen ye sa o ahan parce que fo tariku ka sogo niyɔrɔ nin ninnu ɲɛfɔ cogo de ma ça c'est vrai a ye sogo min ta ka na a ka so kɔnɔ kɔrɔmuso nana ko n dɔgɔ ko sangarana cɛman ni sangarana musoman ne kumana ne ma kuma a ye sogo ko in ɲɛfɔ ayi ne hakili la e ni ne de don min ye ne ta ye o ye e ta ye min ye e ta ye o ye ne ta ye sogo kun wɛrɛ t'a la nin kɔ koyi ayi k'o tɛ se ka kɛ ko nin ye yɛrɛwolo sogo de ye nin ye yɛrɛwolo sogo de ye ale de ye kɔrɔ ye hali n'ale ye muso ye ale fɔlɔ de ta kan ka bɔ ka dɔgɔnin ta bɔ y'a mɔgɔ kana ɲini ka susu ma i b'a fɔ ko sitanɛ de nana dɔgɔnin ye ɲɛfɔ cogo ɲɛfɔ cogo kɛ kɔrɔkɛ ma sɔn kɔrɔmuso ma sɔn dɔgɔnin ko kɔrɔmuso bi kɔfɛ nin sagajigi filɛ n y'o fara yɛrɛwolo sogo kan o bɛ fara ka d'i kelen ma a ko ayi o laada bɛna daminɛ ne de la nin laada in k'a fɔ ko ni saga farala kan o daminɛ ne la o tɛ bɛn o tɛ bɛn ne bɛ nin sogo in yɛrɛwolo sogo ne bɛ o den kelen fɛ ni misi kelen nin ye ne ka yɛrɛwoloya de a ye kɔrɔmuso deli k'a deli ko hakili de ye n sɔrɔ kɔrɔmuso ko dɔgɔnin ma ko hakili bɛ se k'e sɔrɔ bi ka ɲinɛ n kɔ ɔ bari i kɛra cɛba ye i kunnako cayara i ka kurusi o bonyana ko n'o tɛ a ye pogo fɔlɔ sama ko nin de tun bɛ don i tirifolo la ko bi nin bɛ kun e tirifolo la wa tiri tirifolo ye mun ye

Aa n'a bɛ k'o de fɔ tɔw ma ko sogofin ko tɛ tba sogofin i y'a faamuya ala jeliya ka di koyi kojugu i b'a fɔ foyi tɛ bɔ a la a ko dɔ bɛ yen n'i y'a jateminɛ ayi ayi ko kuma kɛra kalanfɛn ye ko n'i ma da a la k'i ka taa avocat ɲininka Walahi a b'a fɔ. Aa. Unhun. Ko maitre Sila k'i k'olu ɲininka bani. Unhun. K'u b'a f'i ye o. Unhun. N'i m'i cogo dɔn kuma la, kuma ye kala ye, n'i sigira a kan a b'i jogin. Unhun. Wa n'a ye turuli la fana a b'i jogin. Unhun. An ka Ngaraw, n fa tun b'a fɔ n ye ko mɔgɔ bɛ cɛrɛndɛ i sen kan i bɛ jɔ, nka n'i cɛrɛndɛra i nɛn kan i tɛ jɔ. Jɔ cogo t'i la dɛ.
Aa jɔ cogo t'i la. Kosɛbɛ. I y'a faamuya?
Sumano! A ko ko nin pogo in tɛ kun i tiri la. Ɔhɔn. Bi i kunsigi jugu fɔlɔ filɛ, maaw ko k'a ye faama lebu. Safo a ye sin di min ma tan. awɔ a bɛ k'o de fɔ o ma a bɛ k'o de fɔ o ma a dɔgɔnin don dɔgɔnin don hali a den don parce que i y'i dɔgɔ min balo sin na o y'i den de ye awɔ den don ko e ka pogo fɔlɔ nin de tun bɛ don i la bi nin tɛ kun e la o de la i ɲinɛna ne kɔ i kafara i jamana i yadara aa k'a ye faama lebu sariya o tɛ jɛn n'a ye maa ka masakɛ neni ayi o tɛ kɛ o tuma ko ka dugu tu tigɛ ko k'a bɔ dugu kɔnɔ a tɛ se ka fili kungo kɔnɔ masakɛ ko ko k'a bila dankun na dankun ye de i tɛ so i tɛ kungo la ko k'a bila yen a bilalen yen nɔ mhm. n'o ye kamisa kɔnɛ mhm. o don kamisa kɔnɛ de ko ala e mun ne y'e kibaru mɛn o san kɔjan ye bi ye mhm. ne ye n damakasi e la dɔgɔnin min ka ko la ni e ala y'o ɲɛnabɔ su ko ni dugusɛjɛ cɛ ala dɔgɔnin kelen ye ne sara ni min ye e ala de ɲɛ b'a la ka n bila kɔlɔnda la minnɔgɔ bɛna kɛ n sata ye o dɔgɔnin de y'o kɛ n na ala ne ye n damakasi e ala la bi i ka yɛlɛma di n ma n ka do ladon danin fɛ k'a labɔ daba fɛ cɛ kana se ne la mhm. muso kana se ne la mhm. nka ala i kana n dɔgɔnin ni di n ma dɛ i kana n dɔgɔnin ni di n ma awɔ i ye sinji ye a tɔɔrɔlen don a sinji de kɔrɔ fo ka taa fɔ a tɔɔrɔlen don a ye ala deli kɛlɛ la ala ka kɛlɛ d'a ma ka kɛlɛ se d'a ma mhm. nka ala kana dɔgɔnin ni d'ale ma ninnu kun tɛ ala ko dɔn tɛ koyi ayi mais u bɛ sinji dɔn u bɛ sinji dɔn wa ala yɛrɛ tun b'u ka kuma mɛn ja eh. k'a sɔrɔ u tɛ seli ala bɛ jogo de ko aramani tɛ lahara ko tɛ aramani o diɲɛ ko don diɲɛ ko tɛ dangaden niyɔrɔ b'a la dubaden niyɔrɔ b'a la kafiri niyɔrɔ b'a la silamɛ niyɔrɔ b'a la i y'a faamuya a ye nin fɔ ala ye sigi yɛlɛma d'a ma donsoba bi wolonwula ni wolonwula tarikutigi ko ten mhm. a y'a bɛɛ lakiraya awɔ n'a n'i karila ɲɔgɔn na a b'i faga ka na kɛ donsoya tɛ kɛ do sɛnɛ tɛ kɛ do ni musow bɛ bɔ ka taa ji ta n'a ye musow ye a tɛ se olu ma a tɛ se musow ma nka ni cɛw kɔni bɔra kojugu daminɛna kibaru don a bɛ yaala kibaru ye fan bɛɛ lasɔrɔ do mɔgɔ ɲɛmɔgɔ jara kɔnɛ ye tabale gosi ko ni mɔgɔ min sera ka do sigi daga bɔ do da la a b'i ladiya ni ladiyalifɛn caman ye kibaru nana maninkala sɔrɔ kibaru ye maninkala sɔrɔ o y'a sɔrɔ donso kamalen fila bɛ yen wulani ani wulanba olu ye tarawelew ye ee tɔgɔ tɛ sɔrɔ nkalon kan ayi ayi tɔgɔ kɔni tɛ sɔrɔ nkalon kan o ni nkalon ye tɔgɔ d'i ma o tɔgɔ tɔgɔ ko lolonin kujan a bɛ dan sira la lolonin kujan min bɛ tɛmɛ sanfɛ fiyewu kabako ŋara b'a fɔ a ma ko sama lolo lolo kujan i tigɛra kɔrɔn na a masa b'i saraka n'i tigɛra tilebin a masa b'i saraka n'i tigɛra bani a masa b'i saraka n'i tigɛra baba parce que lolo in ta a tɛmɛsira o tɛmɛsira a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka a yeelen tɛ mɛnna sanfɛ a tɛ mɛn sanfɛ lolonin kujan nka an b'a fɔ étoile filante sumano o kibaru selen wulanba ni wulani ma ko sigi kɛlen don ka do tɔɔrɔ a ye donsoba bi wolonwula ni wolonwula faga ni cɛ min taara ka taa o o degun bɔ do da la do b'i ladiya olu wulila fɛn fɔlɔ jumɛn kama tɔgɔ cɛbakɔrɔ min k'i tɛ tɔgɔ ɲini i nakun tɛ diɲɛ na o ala min ye diɲɛ da ala ma kari ka bɔ tɔgɔ ma e bɛ kari ka bɔ tɔgɔ ma mun na a tɔgɔ bɛ ala la a tɔgɔ ka

Nka ni n ko n bɛ jeliya kɛ ka taa mikoro minɛ ka jɔ jama na jata keyita wali ka jɔ k'i bɛ taa procureur ka question o kan ka min jaabi k'e bɛ t'o ɲɛfɔ maa tɛna f'i ye ko tu n'es pas dans ton domaine na mais c'est vrai mɔgɔ tɔgɔ ɲini ko de bɛ yen i bɛ min kɛ a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn a kɛ ka ɲɛ n'o tɛ cɛya dabɔra tɔgɔ ɲini kama cɛya ma dabɔ waso ni mɔgɔ bonyabaliya de kama cɛya dabɔra de sɛbɛ kɛ diɲɛ k'i ye diɲɛ k'i dɔn ba ka kalo kɔnɔntɔn ka kɛ kunnawolo ye Ah, cɛ musow banna tɔgɔ ɲini ma mun kama k'u den ka tɔgɔ d'u ma n ko de don musow banna tɔgɔ ɲini ma ko den de bɛ tɔgɔ d'u ma awɔ kula bɛ garijɛgɛ bɛ tɛmɛ ka na n ka maninka ko ba tɔgɔ fɔ tɛ wolomali ye n'i ɲɛna i ba tɔgɔ bɛ fɔ sa n'i y'an kan mɛn ko masunu sakɔ den an bɛ masunu sakɔ dɔn n'i y'an kan mɛn ko sogolon den jata an bɛ sogolon dɔn ah. Sogolon cɛjugu. Aa nakana turuba den turamakan an bɛ nakana turuba Ayi, an t'o dɔn dɔn. kankuba kante den fakoli an bɛ kankuba An tɛ kante Fakoli dɔn dɔn. a bɛ to ka mɔgɔw tɔɔrɔ n ye tapama jɛnɛpo tɔgɔ mɛn ka bɔ jɛnɛ kɔnɔ fɛn min tile ka kɔrɔ nabi isa tile san kɛmɛ saba ne y'olu kibaru mɛn an da bi n ko ko de kɛra ko de kɛra. tumbutu n ko muso de tɔgɔ don Ɔhɔ. ara ko diko ara ko diko huit mars i kana an ka baro kɛ muso huit mars awɔ na a bɛna musow f'i ye Aa, Ah, wal- i bɛna musow kɛ cogo di n bɛ jamana musow f'i ye bi ta wo ye kunu kunu ni bi fɛ bi fɛ ka bi ta ye sumu de o an tɛ bi baro kɛ o an tɛ bi baro kɛ an bɛ kunu baro dɔrɔn de la i y'a faamuya mhm. o tuma wulani ni wulanba ye nin kibaru mɛn tuma min na mhm. u wulila ka ŋaniya siri u bɛ fɛ ka taa kɛlɛ kɛ mhm. nka maninkala ni denkɛ bɛ fɛ ka don kobilen na i bɛ t'i sara i ba de la i fa tɛ dɛ hali sini maninka den yɛrɛ yɛrɛ n'a bɛ fɛ ka don kobilen na a b'a ba de ɲininka n'a ba ko ko kana kɛ a t'a kɛ nka n'a ba ko a kɛ a tɛ siran fɛn ɲɛ bilen a tɛ siran fɛn ɲɛ diɲɛ bɛ ten hali sisan sisan ni i denkɛ ni kobilen ɲɛsin i ma i bɛ fɛ k'i ɲɛsin a ma n'i ma tɛmɛ na i sara i ba la i ka ba ye cɛ dɛ ala cɛ muso dɔw y'a to de sa dɔw y'a to n'i y'a to dɔrɔn a bɛ to i ta ye wulanba ni wulani u taara u sara u ba la ba k'u ma k'ale k'u sigi ka kuma min kɔnɔ wagati min na k'o kuma de sera o don sera o fana ko ten o tuma kɔɲɔso kɔnɔ ale ye layidu de kɛ

Awɔ, unhun, a tɛ ne ka so mais a bɛ e ka so, ne k'a kɛ e nɔfɛ a tɛna fɛn tiɲɛ ne ye, unhun, mun na ne t'a kɛ mɔgɔya ka diya, i b'a kɛ, o ye maninkala ye, i y'a mɛn, a ko k'ale nin ɲɔgɔn fɔ ale ye, unhun, ɔhɔ, ko nka a fɔ cogo ɲɛna, unhun, bari u tɛna kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ fo jamana kɔ kan, k'a ye taa aw ka taa tɔgɔ ɲini aw ka n'a bonya da n senkɔrɔ yan, fo n'a sɔrɔ ne delilen bɛ k'aw fa sɔsɔ, Alahu akibaru.

fara kɛlen kɔ denw de wolola a kɔnɔ mm-hmm. fara dara a bɛɛ tɔgɔ kan mm-hmm. farakɔ makan farakɔ burulayi o tuma la u wuli u taara se laturudala ma laturudala ye filɛli kɛ ka laturu lajɛ ka na musokɔrɔba lolo ɲini k'a sɔrɔ musokɔrɔba lolo bɛ bɔgɔ la ni adamaden lolo yera bɔgɔ la mm. mun bɛ s'a la ji ayi ayi ee a kuma karamɔgɔ ɲɛ ni adamaden lolo yera bɔgɔ la n'a bɛ baara walawala tungu kaburu ɲamanton wali ni cɛ dɔ bɛ muso su ka bila la ni muso dɔ bɛ cɛ su ka bila la o kɔrɔ k'a lolo bɛ bɔgɔ de la
ayi ne tariku de kalan
laturudala de bɛ nin yɔrɔ biribiri cɛ laturumasaw tɛmɛna don na n ka laturudala f'i ye n bɛ laturudala ka kira tɔgɔ f'i ye u ka kira

Gaurungu sama ni baurungu sama sama mm. senkanba ni sama bolokanba mm-hmm. nin bɛ hakili jigin n ka musokɔrɔba de la bagadaji mm-hmm. cɛkura samakɛ den ni filakɔrɔ samakɛ den tɛtɛ samakɛ awa sadiya don n y'a ye laturu de dara ka n'a ye ko ni musokɔrɔba mun n'a ni sigi don n'a bɛna taa kɛlɛ a lolo bɛ bɔgɔ de la mm-hmm. laturu b'a fɔ ten ko naani sigiyɔrɔma naani tan ni wɔɔrɔ jinɛso seegin mɔgɔso seegin nka laturuden ye naani dɔrɔn de ye o fiɲɛ bɔgɔ ji tasuma

ale de bɛ saraka bɔ ko lemurukumuni ci sira kan i bɛ nin fɛn in sɔrɔ olu ka saraka wariba bɔ ye kɛmɛ naani ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni waa kelen de misi faga t'a la kabini minnu donna misi saraka ni ɲɔgɔmɛ saraka garijɛgɛ ko la e m'a dɔn garijɛgɛ ko kuma banna wa ni fana b'o saraka tɛ da e ka na i garijɛgɛ nɔfɛ e ni misi e bɛ se ka misi kɛ saraka garijɛgɛ ko b'i la Nin ye kuma ye wa n tɛ kuma ye wa n'i ma misi fana fɔ bimaw ye u fana bɛ da la bɛ da la walayi u bɛ da la morikɛ de ye mori ala tɔgɔ kɛ commerce ye e ma ala ye ala tɔgɔ barika ta ka taa a taara ala hinɛna i la k'a di e ma min nana e fɛ yen o ye magotigi de ye ala de y'a di kunfin kalanden ma de ko kunfin ka ɲɛnabɔ a fɛ ni kunfin sera e ma e e y'o tɔ fereke o k'e b'i ka diɲɛ n'i ka lahara dilan bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ morikɛ mali nɔrɔ inshallah ala tɛ sɔn n'o tɛ ala ko ten inshallah n ko ala tɛ bɛ yen nin ka foli di bakarijan tarawele ma kabako a
bɛ bɔ ja mun ye kabako da tɔgɔ kan a bɛ kabako de kɛ a bɛ kabako kɛ o tuma burama an bɛ foli da an lamɛnbagaw ma ɲinini bɛ sen na an bɛ tariku kan an bɛ sira fɛ ka na an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen nin waati na dantɛ foli la karamɔgɔ burama sumano an bɛ yɔrɔ min na sisan ɲɛfɔli de taara kɛ ka taa fɔ ko u bɛ fɛ ka taa u bɛ laturu dala fɛ yen bɔn u bɛna bɔ laturudala fɛ yen ni kan min ye an bɛna o de fɔ sisan an karamɔgɔ burama sumano i y'a jira an na k'a fɔ ko mɔgɔ fila k'u wulila ka taa laturudala fɛ a ka filɛli kɛ ɔ ko a bɛ bɔgɔ la wa o y'a sɔrɔ do sigi a lolo bɛ bɔgɔ de la n y'a fɔ cogo min n'i bɛ baara ni lolo bɛ bɔgɔ la o de bɛ na ni kaburu kɔnɔ baaraw ni tungu ni walawalaw ni sunungukɔrɔlaw ni ka cɛ su ka bila wali ka muso su ka bila la parce que adamaden bɔra bɔgɔ de la donc bɔgɔma fɛn de bɛ kɛ k'i baara nin yɔrɔnin an bɛ taasibila kɛ an ka filɛlikɛlaw ye minnu bɛ yeli kɛ o cɛw de dɔgɔyara i y'a faamuya o fɔlen filɛlikɛla k'u ma aw bɛ s'a la nka saraka b'a la saraka ye mun ye n'aw taara didɛgɛ ka y'aw bolo n'aw taara jisuma ka y'aw bolo n'aw taara siramugu ka y'aw bolo n'aw taara kolonin yɛlɛ ka y'aw bolo nin de y'a saraka ye ka taa jamana kelen kunmabɔ kɛlɛ la o saraka bɔlen filɛ maa kelen ka saraka kɛ mɛ ɲaamɛ kɛmɛ Aa ka hakili jigin moriba bagayogo la badugu jeliba morikɛ ni kɔlɔsi bɛ yen badugu jeliba n'ale kulela k'i bɛ saraka bɔ bi e bɛ miiri la waa waa waa la a ka saraka bɛ taa kɛmɛ seegin nka mago bɛ dilan moriba bagayogo k'a ka da si zumana jabate ka da ma n kɔrɔkɛ jeliba jelikuntigi sangoyi tubaka ee ala cɛw bɛ so cɛw bɛ so dɛ I y'a faamuya o la u seginna ka n'u dantigɛ u ba la ko an taara ko saraka bɔra an ye k'an y'a kɛ ba y'a ka tafe lajɛ k'a kun fara k'a d'u ma k'a ta k'aw ka taa tɔgɔ ɲini k'a di manden ma aw ka na bonya da ne ka bulonda la parce que viye n'i ɲana a bɛ fɔ ko viye jɛra y'a kɛ ko maliyɛn de don nka bonya y'i ba ta ye dɛ
maa seko t'o la dɛ bonya ye ba ta de ye ba de ye nin f'u ye u wulila o la ka t'u dantigɛ donsokuntigi n'o ye farako makan keɲi ye a bɛ komi u taara ordre de mission de ɲini donsokuntigi ka duwawu k'u ye u ka taa u bɛna don do u nan'u dantigɛ do mɔgɔ ɲɛmɔgɔ jara kɔnɛ do mɔgɔ jɛ- ɲɛmɔgɔ jara kɔnɛ ko e k'aw ye denmisɛn ye dɛ aw ma furu kɛ fɔlɔ aw bɛ aw tɔnɔ dun tuma la ko nin sigi in k'a ye donsoba bi wolonwula ni wolonwula de faga kelen kelen b'aw ni ko cɛ olu ko ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa ko mɔgɔ nakun ka fisa n'i yɛrɛ ye k'a ka fɔ yan ko anw tora kɛlɛ la o de ka di mande a ka fɔ k'anw nana ka segin an ma sigi ye sigi m'anw ye nin tarawele kamalen fila de nin fɔ jara kɔnɛ ko ko jɔnmaya ye kara ye ko kungo b'aw ɲɛ ko ka kungo diya sɔgɔmada fɛ ninnu ye ton ni kala ta ka bɔ k'u ɲɛsin kungo ma o bɛ kungo kɔnɔ sigi kɛlen k'i yɛlɛma k'i kɛ musokɔrɔba a bɛ lɔgɔ ɲini na o y'a sigilen o don y'a sɔrɔ filɛlikɛla y'a fɔ ko n'a donna kungo kɔnɔ n'a ye musokɔrɔba kelen min sigilen y'a dan na k'o y'a ka kɔnɔ ye u nana u ye musokɔrɔba sigilen u yɛlɛla ko nin y'an ka kɔnɔ ye ko maa musokɔrɔba ni i ni ɲɔtuma a ko aw bɛ ne fɔ aw bɛ ne dɔn a k'an b'i dɔn kɛ i ɲɔgɔn dalanko dɔ b'an yɛrɛ bolo yen i ɲɔgɔn dalanko b'an bolo yen o fana dabo ka kunna i b'a fɔ e ko ɲɛnafin b'a la a fɔra mɔdenya tulonkɛ ma olu m'a ka foyi jate a mana kuma kolon fɔ olu b'o bɛɛ jaabi kuma ɲuman na k'a dakɔrɔbɔ nka minnɔgɔ de b'a la i ɲɛrɔ bannen don o ye ji d'a ma a ye ji min o ye didɛgɛ d'a ma a y'o dun sira dir'a ma a y'o min saraka minɛna o bɛ baro k'a fɛ o y'a dɛmɛ k'a ka lɔgɔ ta ka se n'a ye f'a ka buguda la o ye so ye tarikutigi dɔw ko tile saba dɔw ko tile wolonfila dɔw ko k'u ye kalo yɛrɛ sɔrɔ tile ni kalo aa karamɔgɔ burama sumano an bɛ sira kan ŋana ɔ u ye musokɔrɔba mɔmusoya baro ɔ ka fɛn k'a ye an b'o sira kan O ni musokɔrɔba nana deli o delila tarikutigiw y'a ɲini ka fɔɲɔgɔnkɔ ye tilew la tile jatew la nka an ka tariku tɛ boli sɔsɔli banbali kan ka fa ka don dɔrɔn u y'a nɛgɛ ni mɔdenya ye saraka minnu fɔr'u ye didɛgɛ b'o la sira b'o la nisɔndiya kan b'o la bonya b'o la karama b'o la mɔgɔ bonyabaga o bɛ s'i la don dɔ su musokɔrɔba y'u nɛgɛ ka baro kɛ n'o ye fo ka su ko su kolen a k'u ma ko aw nana min kama ne b'a dɔn o gba sɔrɔ a ko a y'a kɔnɔ sira sɔrɔ mɔgɔ bonyabaga bɛ s'i la mɔgɔ tɛ aw la min bɛ se ne la o donso tɛ dugukolo kan ne faga kala bɛ min bolo o donso tɛ dugukolo kan n'i sera ka n faga i yɛrɛ tɛ bɔ a la ne fagali t'i tilali ye dɛ i ka bɔ a la o de y'i tilali ye a ko mɛ aw ye ne bonya aw ye ne karama ne fanana fɛn fɛn ma a y'a bɛɛ duman ne bɛ layidu ɲini aw fɛ n'aw sera o layidu kɔrɔ ne bɛ nin d'a ma Hmm. ka tɔgɔ d'a ma n'a bɛ taa o tuma a b'aw dalakan di o layidu kun ye jumɛn ye ne balimakɛ fatura k'a denmusonin to n bolo ne de y'a lamɔ a tɔgɔ sogolon a cɛ ka jugu a lahara ka jugu hmm. a cɛko bɛ gɛlɛya nka n ko don o la bi ɲɛjɔyɔrɔ t'a la ni ne tɛ o ka gɛlɛn o tuma n'aw bɛ layidu di ne ma k'a b'a ta furu la ne bɛ nin d'aw ma aa musokɔrɔba in ye musokɔrɔba sɛbɛ ye wulanba ni wulani bɛɛ ko ko awɔ k'an b'a ta furu la hmm. ɔ an b'a ta furu la nka jɔn don a tamasere jumɛn a ko k'a tamasere man go o bɛna dugu muso bɛɛ bɔ k'a jɔ aw kɔrɔ k'a ka muso furuta ta a b'a ye ɲinɛ bɛ k'a kɔ a bɛ bila fo kɔfɛ a k'o ye fɔlɔ ye filanan ni jama jɔra a b'a ye siyɛnin man'i yuguyugu k'i pan k'i sigi muso min kan na o muso don jakuma b'i fereke jama la ka taa don muso min senfurancɛ ka bɔ o muso don a cɛ ka jugu a lahara ka jugu bolokɔfɛmɔgɔ don o de ko don ko k'a banna o la sigi ye a ka buguti lajɛ bamanan ma ko tufa a ye tufa lajɛ ka tikisɛ sama ka bɔ yen mm. n'o ye kara kisɛ ye o tikisɛ kelen de bɛ dugukolo kan min bɛ se k'ale sɔgɔ o dugu n'a ka bugu la mm-hmm. a ko nin de bɛ ne sɔgɔ mm-hmm. ni nin tɛ foyi tɛ dugukolo kan min bɛ se ka ne sɔgɔ mm-hmm. wa nin tɛ ne sɔgɔ n fan bɛɛ la dɛ nin bɛ ne sɔgɔ n tɛmɛ de la tɛmɛ galaka ni cɛkisɛ cɛ yɔrɔ magaman min bɛ a fɔ de ma ko tɛmɛ o kɔrɔ i ka i ka bonni tɛ f'i ka kɛ tɛgɛ duman ye ne fan bɛɛ tɛ gosi n'a ye n tɛmɛ sɔrɔ a bɛ don n'a donna i ma tila dɛ o b'a sɔrɔ n joginna de fanga kun bɛ n na ka kɔrɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ fara n kan o la n'i sen man di n b'i faga o la n'i bɛ ne gosi i bɛ ne gosi k'i to yiri de kan a ko n bɛ boli i kɔ tikisɛ saba filɛ dɔ ko finfinkisɛ saba dɔ ko bɛlɛkisɛ fila saba a ko nin tikisɛ saba filɛ ni n bolila i kɔ fɔlɔ i b'o fili ni n bɛna ku i la o bɛ kɛ nɔnfɔn ye nɔnfɔn in bin de a bɛ fereke mɔgɔ la a ko o bɛ n minɛ ka n senna sumaya sani n ka ku i la o b'a sɔrɔ i ye dɔ boli nka n bɛ nɔnfɔn fara a ko ni n bɛna ku i la o kɔfɛ i bɛ filanan fili o bɛ kɛ kulu ye o bɛ kɛ kulu ye e ni ne cɛ sanni n k'o yɛlɛn k'o jigin i bɛ danfara don an cɛ nka n b'o jigin sabanan i b'o fili o bɛ kɛ dala ye ɔ komi sigi tɛ se ji la n bɛ to dala la layidu tara nin kan bɛn kɛlen ko nin kan wulanba ni wulani dugu jɛra wulanba de ye kɔrɔ ye u ni sigi u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na u taara ɲɔgɔn kunbɛn yen u taara ɲɔgɔn kunbɛn yen wulanba jɛmusa sumano y'a fɔ tariku la a ko ko sigi jɔlen don a kɛlɛkɛ sen kan k'a bɛ to k'i jɔ k'i kinisen gosi k'i kunkolo ladɔn mm. ko nanalen bɛ don ka bɔ ka gere fila ni ɲɔgɔn cɛ u ye sigi ye wulanba ko ko n dɔgɔ k'an bɛ taa wa wulani ko ko an kɔrɔ ko ala ye nin k'an garijigɛ ye mm-hmm. a ko n dɔgɔ donso sɛrɛ ka dɔnkili la ne ma deli ka nin sigi ɲɔgɔn ko mɛn sigi fagara su dalen filɛ mm-hmm. ne ma deli ka nin ɲɔgɔn ko mɛn mm-hmm. a ko n kɔrɔ an nakun don dɛ dɔgɔnin y'a ye kɔrɔkɛ jɔrɔla dɔgɔnin ko n kɔrɔ komi e fana kɛmɔgɔyalen ni ne ye o kɔrɔ e kɔrɔbayalen ni ne ye mm. e k'i mabɔ ne b'a kɛlɛ ni ala y'a nin d'an ma an ka tɔgɔ n'a sera ne la e bɛ taa baro kɛ an masaw kɛrɛfɛ mm-hmm. sinbo minɛ mm-hmm. ni n sera a la n bɛ n ta fiyɛ mm-hmm. i bɛ mankan mɛn o ye donsofile ye kɔrɔkɛ ko ko n dɔgɔ ko n bara jɛn k'a ka kɛ ten a y'i mabɔ dɔgɔnin yɛlɛnna yiri kan a ye sigi gosi a tɛmɛ la sigi gosilen a tɛmɛ la sigi joginna a y'i don yiri kɔrɔ bolokuru mana masaya sɔrɔ yɔrɔ min sentɛgɛ bɛ ko laban sɔrɔ yen o tuma kirikara watita u y'a kari ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ bɛ hakili jigin minannin farima ni sɔnnin farima la o fana jɔni ye tu o ye danna kulanjan de ye jeli b'a ko danna kulanjan siɲɛ wɛrɛ n b'o baro k'i ye n'ala sɔnna bi an bɛ dɔ kɛ baro la koyi a bɛ kɛ walayi n'ala sɔnna an bɛ dɔ kɛ baro la n'ala sɔnna i y'a faamuya o la u ye ɲɔgɔn gɛn a bɛna s'a ma a ye fɔlɔ fili o kɛra nɔnfɔn ye nɔnfɔn ye sigi minɛ a ye nɔnfɔn fara a joginnen don a b'a kɔ parce que a mɔgɔlama tɛ bilen a hadamadenlama de ɲuman tun ye nka a bɛ sogo bolo de kan a tɛ minɛ dɔn nɔnfɔn faralen a bɛna s'a ma a ye kulu fili a ye kulu yɛlɛ kulu jiginnen kɔ a bɛna s'a ma a ye sabanan fili o kɛra dala ye a y'i kari ka don dala la o tɛ ji ye wa a donna ji y'a minɛ a y'a yuguyugu u b'a fɔ ko ka dala konbo kanba jeliw b'a majamu ni nin ye dala konbo kanba ka dala yuguyugu k'a b'i bɔ dala bolo a ma yugu cogo sɔrɔ a y'i da biri a la k'a b'a bɛɛ min o de b'a fɔ ko kɔnɛ jiba min kɔnɛ k'a b'a bɛɛ min o de b'a fɔ ko jiba min kɔnɛ a tɛna se ka dala kelen ji min o a a b'a fɛ ka ji de min ka bɔ a ɲɛ ka tɛmɛ a y'i da to ji min na a sara a sara a binna yen de ka sa a binnen ka sa wulani nan'i jɔ k'a lajɛ k'a lajɛ k'a ku tigɛ a ko ko kɔnɛ kasawura kɔnɛ n'i y'a mɛn kasawura awuru o ye balawu de ye o ye balawu de ye o b'a fɔ ko awuru sanjigi o bɛ nin fɔ turamagan fasa awuru sanjigi ko soma ye awuru sanjigi mhm. wali solu ye awuru sanjigi mhm. balawu sanfɛn ne ko kasawura kɔnɛ mhm. e ni kumakantigiya e ni layidutigiya e y'a fɔ k'a kɛ k'a to ne i ni kumakantigiya i yɛrɛ diya awɔ i ye kumakan min fɔ i y'o de kɛ i ye layidu min ta i y'o de kɛ k'a fɔ n ye k'a kɛ n ye ka tila k'a to n ye ko ja ni kɔnɛ tɛ kɛlɛ la tarawele de nin fɔ kɔnɛ ma jeli m'a fɔ dɛ tarawele kamalen de nin fɔ ko ja ni kɔnɛ tɛ kɛlɛ la kɔnɛ muso o den tɛ kɛlɛ la k'o kɛlɛ o fɛlɛkolo de ye donsoya tɛ fɛlɛbɔ dɔrɔn de don sogoninw b'ale awɔ ko nka donba jamanaba bi kɔ don san ba kelen ɲinan kɔ fɛn fɛn mana bɔ e la k'o ye kɔnɛ ye fɛn fɛn mana bɔ ne la k'o ye tarawele ye o tɛ jeli bɔ e si la tuguni jeli bɔ bɛ dan e ni ne ta ma Yɔrɔ jo na yɔrɔ jo na yɔrɔ filɛ tarawele ni kɔnɛ ye jo don yan ɲɛnɛma ni su fɛn fɛn mana bɔ e la fɛn fɛn mana bɔ ne la o tɛ jeli bɔ e ni si ɲɔgɔn na bi kɔnɔ a ye sinbo fiyɛ o ye donso file ye a ye file fiyɛ kɔrɔkɛ ye file mankan mɛn kɔrɔkɛ nana a ko n dɔgɔ e sera ka nin faga wa a ko n kɔrɔ ala y'a nin di an ma a ko n dɔgɔ e sera ka nin faga a ko n kɔrɔ ala y'a nin di an ma a ko n dɔgɔ e sera ka nin faga Hmm. siɲɛ saba a ko n kɔrɔ ala y'a nin di an ma a ko n dɔgɔ e ye nin tɔgɔ ta k'a di manden ma wa hmm. k'o bonya da anw ba ka bulonda la aa n dɔgɔ e kɛra donso ye soso sima lɛnba sima hmm. danafɛlɔ yirifɛlɔ sanma lolo lolokujan n'i tigɛra kɔrɔn na o masa b'i saraka n'i tigɛra kilebi o masa b'i saraka tuni la dengu tuba la dengu dengu mɔgɔ man ca n dɔgɔ i kɛra donso ye cidenya bɛnnen nɛgɛ ma nɛgɛ ti kɔfilɛ si dɔn maɲumanko bɛnnen don donso ma a tɛ hinɛ si dɔn k'i kuru i ko kɔnɔdimitɔ k'i sɛnɛ i ko denyɛrɛni su i dansɔgɔ i ni ta i ni sisi i ni goni i ni ko a ko aa n kɔrɔ n'i kun kɛra jeli i jɛbaga tɛ aa karamɔgɔba nin dɔw walawala dɛ jeliw kɔni bɛ nin fɔ an b'u lamɛn dɔrɔn i kuru ka seri i fɛ ne tɛ an t'a ɲɛdɔn a fɔ an ye dɛ a ko soso sima ni lɛnba sima soso o tɛ kinni kɛ wa soso kelen kelen soso misɛnmani o ni lɛn lɛn bɛ kungo kɔnɔ a bɛ nɔrɔ misiw la kosɛbɛ soso ni lɛn bɛ surafana de bɔ donso la maninka b'a fɔ surafana ma ko sima n'i ma nin kun i tɛ kɛ donso ye karo gɛlɛn faga ani nirɔ gɛlɛn faga k'e kɛra o de ye sogo fila de bɛ kungo kɔnɔ karo gɛlɛn ani nirɔ gɛlɛn waraninkala suruku nin bɛɛ fɛn karo gɛlɛn de ye u bɛ adamaden dun de n'u y'i sɔrɔ u b'i dun fɛn ni gɛlɛnw don c'est des carnivores ko donso bɛɛ tɛ se k'o faga ko e kɛra karo gɛlɛn fagabaga ye ani nirɔ gɛlɛn faga sogo dɔ bɛ yen a bɛ balo bin na nka i mana marifa ɲɛsin a ma marifa da bɛ siri i man'a gosi nɛgɛ t'a dɔw don ko gɛlɛn tɛ dɛ u ni ka gɛlɛn nɛgɛ b'a dɔw don n'i barila ka n'i jɔ k'u lajɛ i yɛrɛ bɛ sa o dɔ ye nkoba ye n'i ye nkoba gosi k'a sɔrɔ a gundo t'i fɛ i bɛna sɔrɔ a yɛrɛ kasange n'i y'a kasange ma i yɛrɛ bɛ sa o tɛ nkoba ye wa ɛ tinba tinba tɛ se ka boso donso den bɛɛ ɲɛna n'a bosor'i ɲɛna i bɛ bɔ cɛya la o tɛ fɛn nirɔ gɛlɛnw ye donso min bɛ se k'olu faga fɔr'o ma ko karo gɛlɛn faga ni nirɔ gɛlɛn faga soso si ma lɛnba si ma karo gɛlɛn faga ni nirɔ gɛlɛn faga ko maɲuman ko bɛnnen don donso la nka donso yɛrɛ tɛ hinɛ n'i ye donso ye a nɔgɔlen don a koyokoyolen don a parilen tɛ marifanin b'a bolo dumuni min b'a bolo dumuni silen don tile kelen tile fila a ye cogo tɛ sɔn ani tasumani min ɲɔgɔn na sɛmɛ b'a kan na n'i y'a ye i yɛrɛ b'a fɔ k'i bɛ hinɛ a la nka donso yɛrɛ taakun ye ka taa dɔ ka dutigi faga wali ka dɔ ka dutigi muso faga wali ka dɔ den faga ka na n'a ye donso yɛrɛ tɛ hinɛ o kodi ko maɲuman ko bɛnnen don donso la ko nka a tɛ hinɛ si dɔn n'i y'a kurulen i b'a fɔ k'a kɔnɔ de bɛ k'a dimi nka a bɛ fɛ ka dɔ de faga n'i y'a sɛnɛlen i b'a fɔ ko denyɛrɛni su don nka a sɛnɛlen don ni bɔli de kama ale yɛrɛ tɛ su ye ko cidenya o bɛnnen don nɛgɛ ma mɔgɔ bɛ nɛgɛ ci a bɛ t'i ka ci la nka ka segin ka na jaabi f'i ye a t'o f'i ye o i bɛ jaabi ye de a tɛ segin ko cidenya bɛnnen nɛgɛ ma nka a tɛ kɔfilɛ si dɔn i dan sɔgɔ i ni ko i sɔgɔra dan na i sɔgɔra kungo la i y'i cɛ siri kungo la wa i ye ko bɔ kungo kɔnɔ i ni ta parce que donsoya tɛ taa tasuma muɲu kɔ a tɛ taa tasuma mɛnɛ kɔ i ni goni donsoya tɛ taa ko goni man kɛ kɔ i ni ko i ye ko kɛ ko min yera a ko n kɔrɔ ne tun kɛra jeli i jɛbaga tɛ ne tun kɛra jeli mɔgɔ tɛ se k'i jɛ i jɛbaga tɛ mɔgɔ tɛ se k'i jɛ o fɔra wulanba de ma o de ye kɔrɔkɛ ye o de ye kɔrɔkɛ o don wulanba ye jɛbagatɛ tɔgɔ ta wulani tora ni tarawele u ye u nana don dugu kɔnɔ min ka baro datugu ni ye parce que an bɛ dɔ kɛ jata la o u nana don dugu kɔnɔ k'u ye sigi faga do bɛɛ ye jara ye ninnu ye tarawele ye do mɔgɔ ɲamɔgɔ jara ko a y'aw ta k'a tɔ ye ne ta ye sɔnfɛn sɔnfɛn bɛɛ a y'a bɛɛ d'u ma nka fɔlɔ mɔgɔya tɛ diya f'a ka furu dilan ni ɲɔgɔn cɛ a ye do musow bɔ k'u ka dɔ ta olu ye layidu ta musoko de la musow bɔra u bɛ ka musow ɲini u bɛ filɛli la tuma min na sɛ y'i pan ka don jama la ka n'i sigi muso kan kan ee ko sɛni tɛ yɛrɛ wolo kɛnɛ kan u y'o minɛ jakuma y'i puruti ka na don muso sen fila cɛ ko jakuma t'i yɛrɛ wolo kɛnɛ kan u y'o ta o tuma olu ko k'olu bɛ nin muso in de fɛ ɛ dugumɔgɔw ko ko nin hɛrɛ muso min filɛ man di a kanu man di aa ja tarawelelakaw tɛ muso dɔn tarawelelakaw ko jaralakaw a digira aw la an bɛ nin de fɛ nin ye ne tulonkɛ nana sinankunya nana yen a nana nimɔgɔya sira de fɛ a mana a mana Sigi faga sigi faga ye jo de ye sigi kɛra jo o ye jo de ye nka kuin yɛlɛ nana muso furu sira de fɛ u ye sogolon kɔnɛ ta ye bamanan don ka bɔ do a talen balayɛlɛma de tun ye sogolon ye cɛ tɛ cɛ muso ta dɔgɔnin ko ko n kɔrɔ e ni ne kɔni muso mana di e ta de don e ne ma muso furu ne da tɛ don musoko la kɔrɔkɛ ko k'o tiɲɛ a y'i kun don musoko la sufɛ ni muso dara a bɛ kɛ bala ye o n'a jolo bala n'a i y'a faamuya a ye ko ko n dɔgɔ e de ye sigi faga a ɲama lakari tɔ b'i bolo ni muso in tɛ ne ka muso tata ye o y'a di wulani ma wulani ma se ka furu ɲɔgɔnya kɛ n'a ye bari balayɛlɛma don wulani ko an dun bɛ nin kɛ cogo an ye layidu ta k'an ka taa di donsokuntigi ma farakɔrɔ makan farakɔrɔ makan kɛɲi k'an bɛ taa di donsokuntigi ma nin sababu de ye muso se donsokuntigi ma olu si ma se ka ayiwa ko ɲɛnabɔ o tɛ se u nana tuma min farakɔ makan kɛɲɛ fɛ yen o y'a sɔrɔ nin kibaru fɔlen don ale a ka ca san tan duuru ye san mugan a ko k'ale tɛ muso in ta a ɲinɛna yɛrɛ ko maa bɛ nin di maa ma a ko k'a tɛ muso ta kuma bonnen jelikɛ k'a ma ko a ko i da ka fi i ma kɔrɔ dun nin muso kibaru fɔra e ni ne sigilen ɲɛna san mugan ni kɔ bi o muso nalen i bɛ ban manden ka hɛrɛ la k'i diyanye ko wa ayi e bɛ nin ta a hakili y'a ye a ye sogolon ta o de la sogolon bɛ ta don min a kɔrɔmuso tun bɛ cɛlasigi la o de ye sasuma berete ye o sasuma berete den tun b'o bolo min o kama ni tariku ko ko sunjata ni dankaran tuma wolola sɔgɔmada kelen an bɛ yɛlɛ de dankaran tuma ka kɔrɔ sunjata ye kɛnɛjan a ka kɔrɔ n'a ye kɛnɛjan i y'a faamuya u nana muso d'a ma a ye muso ta nin de kan ni ala ye don wɛrɛ kan an b'a tɔ baro ye ayiwa an lamɛnbaw waatila ko ye baro in ye nka a ka di an yɛrɛ t'a fɛ a ka bila an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin tun ye ne dɔgɔ nka a kɛra karamɔgɔ ye dɛrɛ parce que a bɛ k'an bɛɛ bilasira sisan ɛɛ an karamɔgɔ burama sumano bi ta in bɛ ayiwa sunjata de kan dɛ bi ta in bɛ sunjata kan n'ala sɔnna a ma sunjata ba ayiwa o kɔni nana sisan ayiwa ani a bɛna a dira farakɔ makan cɛɲi ma ɔ o ko o tuma bala yɛlɛma don ɔ farakɔrɔ makan cɛɲi o dun bɛna se ka ayiwa sunjata sɔrɔ a fɛ cogo di lamɛnbaw ka hakɛ to k'a sɔrɔ bala yɛlɛma don an karamɔgɔ burama i bɛna nin ɲɛfɔ an ɲɛna don n'a nataw la n' ala sɔnna a ma an ka foli bɛ arajo voix des jeunes lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ye ani minnu bɛ n'u b'an lajɛ diɲɛ ɲɛ fɛ réseaux sociaux ani whatsapp ni yutubuw bɛɛ lajɛlen kan an ka foli bɛ aw ye ka karamɔgɔ burama sumano yɛrɛ fo ale b'a ka waati dabilali min kɛ k'an kɔnɔ ka tariki di an ma ɔ an fana bɛ wuli ka n'a nɔfɛ a kun ye mun ye malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bilasira cogoya min na ka tariki ɲuman b'u ye maliyɛn mago b'a la an k'an yɛrɛ dɔn mm. nka a bɛ kɛ sira jumɛn fɛ maliyɛn t'o dɔn o sababu dɔ ye jɔni ye o ye burama sumano ye ɔ anw bɛna kurazi ta yalasa nin baara in k'a kɛ k'a ɲɛ mɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ ɔ hɛrɛ n'i bɛ baara o baara la hɛrɛ bɛna a kɔnɔ o bɛna kɔfɛ dɔɔni dɔɔni don a bɛ se ka kɛ don na ɔ maa ɲuman dɔ bɛna a fɔ adama jara jinɛ bilenman ne ko a bɛ nin baara minɛ ni burama sumano ne ko a bɛ dɔɔnin de sɔrɔ ka bila a da nin ko in na wa aa a y'an de dɔɔnin sɔrɔ ka bila an da dɛ a o tuma a ka émission ne yɛrɛ sinna k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sponsoriser sa ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na sumano nin yɛrɛ ye samori ture de ko ye e kana nin fɔ dɛ ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na ton k'a bɛ bɔlɔ la ko nka bɔlɔ bɛ fɛn na ko nin bɛɛ ko kɛlɛkɛ murila jama bara wara